Agatsa, a Mhichíl, agus tosnóimid le foireann Chiarraí. Mar sin, gan aon athrú déanta ag Peter Keane óna mbua ar Ros Comáin. Tá a sheans tógtha go maith le linn na sraithe aige Shane Ryan sa chúl agus tá Jack Sherwood neadaithe isteach go maith mar lánchúlaí i bhfeachtas na sraithe acu. Tá gach aon chluiche sa tsraith imeartha ag an gcaptaen Paul Murphy agus ag Tom O'Sullivan ach is i lár na páirce a bheidh súile mhuintir Chiarraí dírithe tráthnóna. Cuireadh dá mbuille go fisiciúil Jack Barry agus Diarmuid O'Connor i gcoinne Mhaigh Eo roinnt seachtainí ó shin. Beidh siad beirt meáite ar chló eile a chur ar an gcath lár páirce. Sé Seán Ó Sé ceannaire na dtosaithe agus an lámh in uachtar faighte aige ar chosantóirí fud fad na tíre. Tá David Clifford thar n-ais le cúpla seachtain agus cruthóidh sé féin agus Tommy Walsh dua san aer do chosantóirí Mhaigh Eo. Ina choinne sin, cúig athrú atá déanta aige James Horan. Tá Rob Hennelly mar shampla istigh in áit David Clarke atá gortaithe agus tá Keith Higgins agus Donal Vaughan leis roghnaithe sna cúlaithe aige. Tá Lee Keegan roghnaithe chomh maith. Seo an céadú cluiche aige siúd do shinsir Mhaigh Eo agus a bhronntanas súil a choimeád ar Sheán O'Shea. Coimhlint chinniúnach cinnte tráthnóna. Mar a dúradh, bhí Mattie Ruane agus Aidan O'Shea do-chloíte i dTrá Lí i gcoinne Chiarraí agus sna tosaithe is é Diarmuid O'Connor captaen na foirne, is é Jason Doherty taobh leis an príomhscórálaí agus tá Kevin McLoughlin ag imirt ar fheabhas chomh maith. Sé an chéad chluiche riamh ag James Carr ag tosnú dhóibh. sa tsraith. Amhrán na bhFiann ar dtúis. Bhuel, a Mhichíl, ní bhíonn in aon ní ach seal. B'fhéidir go dtarlódh sé tráthnóna, bí siúráilteacha. Sé Fergal Kelly ó Longfort réiteoir an lae inniu agus Ciarraí agus Maigh Eo ag tabhairt aghaidh ar a chéile. Lá breá, ábhar scuabach ceart go leor. Tá Ciarraíoch i mo theannta, Aodhán Mac Gearailt, agus an rud go rabhadar ag caint air, tá taithí is baolach ar Mhaigh Eo. nó aige Maigh Eo ar bheith ag cailliúint ach an cath seo anois idir na daoine seo i lár na páirce. Má bhuann Maigh Eo é, an bhfuil sé i ndán dóibh deireadh a chur leis an ngorta san? Is dóigh liom go bhfuil. Is dóigh liom go gcaithfidh Ciarraí ar a laghad 40 fán gcéad den tseilbh a bhuachtaint timpeall lár na páirce agus dá ndéanfadh siad é sin inniu, is dóigh liom féin, a Bhriain, go mbuafadh Ciarraí leis na tosaithe acu ach dhein Aidan O'Shea raic an lá deireanach so beidh sé deacair dóibh. Agus bhí radharc leis againn ar Lee Keegan agus ar Sheán O'Shea agus beidh an cath san ar fheabhas. Tá an chéad cheann faighte ag Seán O'Shea laistigh dos na cosantóirí. Buaite go deas aige Tommy Walsh istigh agus tá Walsh leis ag déanamh díobhála i gcaitheamh na sraithe. Yeah agus just ag féachaint air ansan istigh, an an neart atá aige, tá sé chomh ard láidir agus an luas, beidh sé deacair do Mhaigh Eo é sin a chloí agus Keegan is dóigh liom atá á fhaire ansan ó thús an chluiche.
A leithéid de bhiaiste earraigh ag an bhfear so gach aon chluiche sraithe agus seo an t-ochtú ceann tosnaithe aige do Chiarraí. Ag an am chéanna bhí sé le Ollscoil Chorcaí, bhuadar an Sigerson chomh maith. Is deacair an dá thráigh a fhreastal. Is deacair ach tá sé ag imirt, nó tá, is dócha, agus go muiníneach agus ag baint ana-thaitneamh as agus deineann daoine dearúd air sin. Nuair athánn tú ag baint taitneamh as do chuid caide, a Bhriain, tá sé fuirist imeacht ag traenáil is cluichí a dh'imirt.
Ceann san buaite aige Aidan O'Shea agus seo chugainn Keegan anois. Mar is gnách líne leathchúil Mhaigh Eo bheifeá den tuairim go mbeidís ar an ionsaí go rialta. Kevin McLoughlin dhá chúl an lá deireanach, dhá chúl agus dhá phointe go deimhin féin. Agus in éagmais leithéidí Chillian O'Connor beidh brú ar Jason Doherty tráthnóna, príomhnaoscaire na foirne go dtí seo le cúig phointe is fiche ach Beidh gach aon chic saor tábhachtach agus seo deis anois ón imirt acu. Dlúthchosaint aige Ciarraí, an Doherty go rabhas ag trácht air ansan, ceann san curtha ar chlé aige má tá. Yeah, agus suimiúil, Tom O'Sullivan an Daingin atá ag leanúint um, Kevin McLaughlin gan dabht fear a d'aimsigh dhá bháide i gcoinne Muineacháin an tseachtain seo caite so an, an ról san ar Tom O'Sullivan inniu.
Jack Sherwood, chomh fad le Peter Crowley. Arís brú maith aige Maigh Eo i bhfad suas fén bpáirc. Dara Moynihan ag foghlaim na ceirde ach tá go leor déanta aige siúd a shamhlaíonn mórán chun áit a chinntiú ar fhoireann na craoibhe. Seo fear a bhí gortaithe de réir na dtuairiscí i gcaitheamh na seachtaine, Kevin McCarthy, fear Chill Chuimín. Deartháir leis Mike, bhíodh sé ina chosantóir. iontach do Chiarraí ansan tamall de bhlianta ó shin. Anois O'Connor, ceann seolta isteach i dtreo Tommy Walsh, isteach é sin agus ní mór ná go mbeadh dul amú ar Rob Hennelly ansan. Yeah, an t-ádh dearg leis an babhta san Diarmuid O'Connor d'iarraidh an caid a chur isteach go dtí Tommy Walsh. Chris Barrett athá á mharcáil ansan istigh a Bhriain agus an buntáiste san aer athá aige Tommy Walsh. Sea, níl aon amhras, tá idir Clifford agus Tommy Walsh, tá buntáiste ó thaobh airde acu agus suaithinseach go bhfuil ceann seolta isteach cheana féin acu, ard ina dtreo.
Yeah, agus is dóigh liom gur cheart dóibh an teaictic sin a úsáid inniu mar má chuireann tú isteach fada é, tá sé deacair ansan, caithfidh Maigh Eo teacht amach leis an gcaid, fiú amháin má bhriseann sé istigh agus is féidir leat cruth níos fearr a chur ar chúrsaí.
Féach na caoga a bhí faighte ag an bhfear so sna cluichí roimis seo, dhá cheann is daichead díobh san ó mheascán de chiceanna saora, ciceanna chúig mhéadar is daichead agus cic sleasa iontach amháin. Ceann so titithe ag Gareth b'fhéidir. David Clarke gortaithe gan dabht agus Rob Hennelly ag imirt sa chúl. Dhein sé an botún san i gcluiche ceannais na hÉireann cúpla bliain ó shin. a ghéill an cic éirice. Seo chugainn anois. Maigh Eo agus an fear nua, James Carr, a tháinig isteach mar athrú déanach an lá deireanach, ionadaí ba cheart dom a rá, ach ag tosnú den gcéad uair. Aidan O'Shea. Ciarraí meáite ar stop a chur leis na ruathair ach gafa thar Jack Barry ansan, McLaughlin istigh. Bhí beirt ag féachaint leis ansan.
Yeah, bhí san bog go maith. Is dóigh liom féin go raibh Tom Sullivan, chuir sé dorn leis an gcaid. N'fheadar an raibh aon rud ann, ní fhaca aon chalaois, ar tharraing sé siar a gheansaí, b'fhéidir gur dhein ansan sa deireadh, a Bhriain? Ní raibh mórán i gceist ansan. Kevin McLoughlin ag fanacht istigh agus sin an ceann trasna ná téann buailte ansan ag Doherty. Bhíos ag caint ar a thábhachtaí is atá sé ciceanna saora a ghnóthú ach ní mór ná go gcuireann sé na ceanna san thar an trasnán. Droch-cheann ceart é sin.
Seo chugainn Ciarraí anois gan aon mhoill orthu ag ciceáil na caide isteach anseo. McCarthy ag déanamh go maith, Keith Higgins curtha de aige, ard arís isteach arís deacrachtaí aige Hennelly ach dhein sé an méid sin go diail ar fad.
Yeah déanta go maith aige Hennelly, chíonn tú caid ard curtha isteach chuige agus é déanta go maith ach arís Ciarraí ag lorg Tommy Walsh an sprioc istigh.
Seo chugainn Keegan. Gaisce ceart is ea é imirt dod' chontae céad babhta. É déanta aige leithéidí Keith Higgins chomh minic san chomh maith dóibh. Mar sin breá socair leithead na páirce. á úsáid acu agus Paddy Durcan anseo ag preabarnaigh. Ábhar spáis bainte amach aige. Imeall na bróige curtha i bhfearas agus seo chugainn an fear nua anois, fear ard é. Déanta go deas aige, tá deis anseo. Bhuel, an pointe tógtha ansan ceart go leor aige Fergal Boland ach ní raibh éinne ag gluaiseacht laistigh chun rogha a thabhairt dó. Sin é go díreach é, ach bhraitheas éinne ag inn James Carr nó tál an babhta san, an tslí a chuir sé laistigh de chúlaithe Chiarraí agus Fergal Boland gan dabht a fuair ceithre phointe an lá deireanach i gcoinne Muineacháin, tógann scór.
Mar sin sé nóimeat caite anseo agus arís tá an brú á chur ag tosaithe Mhaigh Eo ar chúlaithe agus sa chás sin Stephen O'Brien, leathosaí Chiarraí. O'Sullivan ag teacht amach an-chompordach i seilbh na peile a luaithe is a deireann tú é, gan dabht. An chaid bainte dhó, dhá siar ar Aidan O'Shea. Arís cóimirt dheas. Lee Keegan ag feitheamh leis. Ruathar aige Donal Vaughan agus tá sé laistigh. Seans ar bháide! Sáraithe aige Shane Ryan. Fós ina bheathaidh mar ghluaiseacht má tá. Buailte siar anseo aige Darren Coen. Diarmuid O'Connor. Keegan, ceann san buailte ach, bhuel, b'fhéidir go bhfuil sé fós ann agus tá. Agus bíonn daoine ag moladh Shane Ryan as an gcic amach atá aige ach do léirigh sé a chumas mar chúl báire fé dhó ansan. Ana shábháil ansan aige Shane Ryan agus an chúis is mó go bhfuil sé ar fhoireann Chiarraí is dóigh liom fhéinig, Tá an chomh láidir san aer agus dhein sé nótáltha leis an gcaid ard san. Tommy Walsh chun cinn arís ar Harrison. Deacair aon láimhseáil a dhéanamh ar Walsh agus an pheil ina ghlaic aige. McCarthy. Buailte isteach aige cuma mhaith ar an gceann san. An cuaille. É le buachtaint agus ó tá botún, an bhfuil, tá an fheadóg séite má tá. Sonc trom ansan aige David Clifford.
Yeah, Chris Barrett, is dóigh liom, an cinneadh ceart ón réiteoir an babhta san ach dainséar ansan do Mhaigh Eo. Seo chun Harrison ar an bhfrithionsaí. Ní mór an seans, bhuel, chuir sé brú áirithe ansan ar Jason Doherty. Ach do chuir sé chun cinn ar Phaul Murphy. Bhuel, bhí san ábhar liobarnach agus ábhar ard aige Diarmuid O'Connor.
Bhí, is dóigh liom, ach bhí radharc aige ar an gcaid, bhí, bhris an chaid is dócha, chaith sé imeacht i gcomhair na caide agus ní dóigh liom gur aon drochghortú é seo, a Bhriain. Anois, bhí seans aige Maigh Eo ar chúl, Donie Vaughan éalaithe isteach ach gan aon mhoill amach ar Shane Ryan agus dhein sé an méid a bhí ag teastáil. Yeah, dhein sé go maith é agus cárta buí bronnta ar Diarmuid O'Connor ina dhiaidh san, a Bhriain, ach címid ansan nuair a bhuail sé an polla. Ní raibh mórán ansan, a Bhriain. B'fhéidir go raibh a lámh dheas ar a dhrom, an raibh? Bhuel, tugann sé leis an réiteoir ansan. Ní hé sin ach é seo, captaen Mhaigh Eo agus cárta buí faighte luath aige agus an-luath. Agus caithfidh sé siúd anois a bheith cúramach. Mar sin, pointe an taobh. Is beag feiscithe ag an bhfear seo. don bpeil go dtí seo. Agus pé gaoth atá ann a Bhriain, is dóigh liom go bhfuil sé ag tacú le Ciarraí sa chéad leath agus caithfidh siad na caideanna san, caithfidh siad a gciceáil isteach fada ach b'fhéidir níos cruinne iad a thomhas.
Iad a thomhas níos fearr dul isteach agus sin é an rud agus sin é an cúis nach bhfuil mórán feiscthe againn do Clifford. Uaireanta b'fhéidir má tá tú d'iarraidh ceann ard a chur isteach gur fusa bheith ag imirt i gcoinne na gaoithe sa tslí sin ach caithfear cóir leighis a chur ar Tom O'Sullivan anseo. Agus athrú sealadach is ea fear na Gaeltachta Brian Ó Beaglaoi a bheith tagtha chun páirce. Idir an dá linn, fear na bhFoidhrí Sherwood, Gavin Crowley tagtha chuige féin chomh maith. Anois tá san imithe sa bhfraoch orthu, tógtha lár na páirce aige Ruane. Reathaí cliathánach leis, Paddy Durcan ó Mhistéalaigh Chaisleán an Bharraigh. Scaoilte fé aige siúd, tá san ealaíonta. Tá siad ag liúirigh sa tseastán thall. Tá Maigh Eo chun cinn. Yeah, ach arís, tháinig sé sin ó botún is dócha. Gavin Crowley, d'fhéach sé suas, ní raibh éinne ag bogadh i dtosaithe Ciarraí agus nuair a chuaigh sé trasna na páirce ansan, an-sciobadh ó Matthew Ruane chun Maigh Eo a chur ag gluaiseacht chun cinn.
An-fhear chun pointí is ea Durcan, tá sé léirithe aige le tamall maith do bhlianta an bua san, tógtha go deas ag Diarmuid O'Connor agus gan aon mhoill ar Stephen O'Brien a shaor anso. Anois tá cúpla coiscéim ansan ach tá sé ceart go leor, Kevin McCarthy, ach é sloigthe siar aige Keith Higgins agus ansan aige, bhuel, Chris Barrett ach bhí san ábhar míthrócaireach. Ní dóigh liom go mbeidh muintir Chiarraí ró-shásta leis sin. Ní bheidh ach sár-chosaint agus féach anois ar an luas agus iad ag teacht amach.
Lee Keegan. Boland agus é siúd curtha amach ansan aige Paul Murphy agus fios go maith aige Murphy cad a bhí ar bun aige.
Cífidh sé cárta anso a Bhriain is dóigh liom bhí sé beagáinín déanach leis sin. Captaen Chiarraí ón Ráth Mhór agus mar a dúirt gach aon chluiche sa tsraith tosnaithe aige. Ní hé an fear is aoirde amuigh é ach tá sé spúncúil agus sciliúil.
Yeah agus cluichí móra de ghnáth imríonn sé go maith. Tom Sullivan tagtha thar n-ais ar an bpáirc a Bhriain anois do Chiarraí ach cúlaithe Ciarraí teacht amach, caithfidh siad a bheith i bhfad níos cúramaí ar i mbun seilbhe. Sea, suimiúil, níl Ó Beaglaoich chun a fhear a dh'fhágaint nó go mbeidh Tom O'Sullivan gafa chomh fada leis. Baisteadh buachaill ceann críonna ar ghuaillí óga ansan. Ní raibh aon deabhadh amach air. Ceart ar fad aige.
Mar sin, cic saor anso do Mhaigh Eo agus Fergal Boland ag fáilt na peile le hAchadh Mór a bhíonn sé ag imirt ach is ón Tuairín é ó dhúchas, cumann mór agus ceantar mór iománaíochta i Maigh Eo. Keegan. Dea-chluichí imeartha aige go dtí seo ach an cúram is troime go dtí seo air i gcaitheamh na sraithe déarfainn inniu agus é á fhéachaint le Seán O'Shea. Séamus O'Shea. Trasna go dtí Diarmuid O'Connor anois. Gan ach éinne amháin istigh i mbéal a chúil. Go leor spáis os a chomhair amach, Keith Higgins éalaithe isteach i nganfhios agus Seán O'Shea ag cosaint an chúil do Chiarraí ach tá Ruane, a fuair cúl i dTrá Lí, pointe an babhta seo. Tá an fear seo go maith ag déanamh ruathair. Tá sé ana thapaidh ar fad, a Bhriain, Ruane. Ní féidir leat súil a bhaint de agus címid ansan an-imirt aige Maigh Eo an babhta san ó Keith Higgins, tiomáint chun cinn, isteach sa spás agus Ruane, Níl siad ag fágaint éinne istigh, a Bhriain. Tá siad ag lorg na reathaithe. An-dhifríocht is dócha an stíl atá aige Ciarraí agus ag Maigh Eo suas go dtí seo.
Agus mar a dúramar, deineann Ruane ruathair ach is ón gcumann chéanna é féin agus Aidan O'Shea ón mBréachmhaigh agus tuigeann siad imirt a chéile. Agus fanfaidh duine thiar dhá neomat déag ó scóráil Ciarraí. B'fhéidir go gcuirfeadh Clifford é sin ina cheart. Tagtha lasmuigh den gcosaint. Fós ann mar sheans. Gavin Crowley agus báide neadaithe go hálainn! É i gceist aige agus é déanta go paiteanta aige. Yeah agus bhíodar a' lorg an báide cúpla nóimeat roimis san. Is dócha Stephen O'Brien d'fhéadfadh sé pointe a thógaint. Bhí sé a' lorg an báide anseo arís, Clifford, d'fhéadfadh sé an pointe a thógaint. An t-ádh leis ansan. Ach an-chríoch, imeall na bróige cruaidh íseal mar ba cheart duit a dhéanamh. Ní raibh aon feall ansan. Agus é ag cuimhneamh as a sheasamh an dorn ansan gan aon choinne le pas den tsórt san. Ach nach breá mar a chríochnaigh Crowley é sin. Agus is dóigh liom a Bhriain bhí sé ag teastáil mar bhí Maigh Eo in uachtar le roinnt nóimintí anuas só bhí an báide san ana thábhachtach. Tommy Walsh, bhfuil sé buaite aige, sciobtha óna ghlaic ansan aige Chris Barrett. Is dócha ná raibh aon leigheas aige Rob Hennelly ar an gcúl ach tá an cluiche ina bheathaidh i gceart anois. Bhí sé go maith roimis an gcúl ach bainfidh sé sin dúiseacht eile as Maigh Eo. Blúire deas gadaíochta aige Ciarraí. Ag rás chun cinn anois Graham O'Sullivan, fear Phiarsaigh na Dromoda, ach tá an ceann sin caillte aige. Yeah, mhuise ar Graham O'Sullivan, dhein sé díshealbhú iontach ansan ach is dócha gur thit sé idir dhá stól, n'fheadar sé ar cheart do pas a thabhairt uaidh nó tiomáint chun cinn agus ní dhein sé aon den dá rud. Pointe amháin mar sin do bhearna eatarthu, cheithre nóiméad déag agus beagán lena chois caite sa chéad leath. Trasna chomh fad le Keith Higgins agus Ciarraí agus láir mhaith Ag titim siar acu. Jack Barry suimiúil go leor a fanacht thuas fén bpáirc mar gurb ann atá Aidan O'Shea. Anois Boland. Ana-bhroidiúil mar reathaí. McLaughlin, an bhfuil san buaite? Ábhar fada aige. Ceann san imithe ar fóraoil ansan. Agus dhá liathróid agus is dócha, bhuel, David Clifford, is beag fisce aige ach, Dhein sé ana-bheartaíocht leis an mbeagán seilbhe. Imreoir eisceachtúil is dócha ar shlí is ea é seo. Is féidir leis, tá na scileanna ar fad aige, ar a dheasóg, ar a chiotóg, lena lámha. Ach Ciarraí amach, is dócha, tá siad ag lorg an cic amach tapaidh ó thús an chluiche, a Bhriain. Anois, seo chugainn Diarmuid O'Connor ós na Gaeil. Buaite chun cinn aige ach ag dul do Clifford é sin a bhuachtaint. McCarthy, Brendan Harrison, ábhar beag róbhog ansan i ndáiríre. Caithfidh tú meas a bheith agat ar sheilbh a deir siad agus a dhein sé an pheil a chosaint tíogartha go leor ansan.
Yeah, sár-chosantóir an fear san, Brendan Harrison, ach an babhta san leag sé láimh ar an gcaid ar an dtalamh agus Clifford ag cur brú air agus, Tá's agamsa an meon atá aige Peter Keane agus an lucht bainistíochta, is cuma leo cé chomh maith is a tánn tú mar imreoir. Muna bhfuileann tú sásta an obair a chur isteach ní bheidh tú tosnú ach sin é a dhein Clifford an babhta san, brú a chur ar Harrison agus pointe eile aige Ciarraí dá bharr. Bhuel, sin é an corn anso le buachtaint. An lá deireanach de mhí na Márta Lá na Máthar! Agus is dócha nach aon díobháil ár mbeannachtaí a sheoladh i dtreo na máthar go léir, iad siúd ar fad a bhíonn ag obair ar GAA Beo gach aon Domhnach agus díbhse ansúd sa bhaile, mná céile agus máithreacha, bainigí súp as. Anois, coisíocht dheas anseo ag Carr ach buailte siar chomh fada anseo aige le Durcan arís, McLaughlin istigh, Tom O'Sullivan á fhéachaint leis, ó am anso agus Seán O'Shea ag dul siar ansan agus arís bhí McLaughlin ag rás isteach. Shane Ryan ana-ghnóthach sna neomataí luatha. Yeah, éacht déanta go maith aige ach ní maith liom an slí go bhfuil Seán Shea chomh fada siar. Tá sé ag leanúint Keegan an lá ar fad agus rud a chiallaíonn ná fuil sé sna tosaithe. Ana-chliste ó Mhaigh Eo. Paul Murphy, ceann deas stiúrtha i dtreo Tommy Walsh aige. Jack Barry. Clifford an té is cóngaraí don gcúl ach tá radharc ar na cuaillí anso aige Ciarraíoch, ceann a chruthóidh deacrachtaí do Hennelly. Clifford ar an mbriseadh. Stephen O'Brien a lorg laistiar de agus é sin oibrithe go hálainn, é féin agus Tommy Walsh. Comhthuiscint ann eatarthu. Yeah, táim an-thógtha le Tommy Walsh. Is dóigh liom tá sé ag déanamh na cinnithe cearta an lá ar fad agus é an. an-mhaith ansan, comhimirt idir é féin agus Clifford agus sárphointe aige Clifford. Mar sin, leath bealaigh díreach tríd an gcéad leath agus cúl sa bhreis aige Ciarraí, seachas mar atá aige Maigh Eo. Seolta amach aige Hennelly i dtreo lár na páirce, ceathrar ag éirí in airde agus an briseadh fachta aige an gCiarraíoch, an fear a dh'fhan ar an dtalamh Paul Murphy. Bogtha amach. Óna ionad mar lántosaí atá Tommy Walsh ach sin ceann lag go leor ansan chun an fhírinne a insint. Yeah, bhí Kevin McCarthy istigh, is dóigh liom go raibh sé ag lorg caid ard uaidh ach droch-cheann ó Tommy Walsh. Ach tá sé ag tabhairt an-chuid imreoirí isteach san imirt is dócha, a Bhrian, agus sin é an ról atá aige anois le Ciarraí. James Horan, roinnt cluichí ceannais caillte aige mar bhainisteoir, an tarna tréimhse aige gan dabht i mbun na foirne agus go leor i Maigh Eo ag tnúth go mór lena méid a dhéanfaidh siad sa chraobh i mbliana. Durcan ach Stephen O'Brien ag cur iachall air casadh siar aríst. Higgins anois. Bhuel, an t-ádh leis ansan. Fachta aige Lee Keegan, Seán O'Shea agus Kevin McCarthy ag coimeád leis. Diarmuid O'Connor anois. Ana dheacair aon órlach spáis a bhaint amach mura bhfanann tú buailte taobh leis an dtaobhlíne. Anois buailte isteach ansan chomh fada le Darren Coen. Uille ana ghéar ar fad agus an bhfuil san laistigh den gcuaille díreach lasmuigh. Yeah, dhein Peter Crowley an-mhaith an babhta san, is dóigh liom. Ach siar ag tabhairt breis cabhrach, is dócha, agus an brú a chuir sé ar Coen, b'fhéidir gur chuir sé dá bhuille beagáinín é. Sea, bhí Coen ag imirt sa chraobh do Mhaigh Eo i 2013 ach d'imigh sé ansan don fhoireann ar feadh roinnt blianta agus é tugtha thar n-ais aige James Horan i mbliana. Gan dabht, go leor le filleadh fós. Tá Andy Moran ar an mbinse tráthnóna acu. Colm Boyle roinnt dos na seanfhondúirí Stephen Coen tá sé ann má bhíonn gá leis. Anois Fergal Boland agus tá an Aire ábhar scoilt anseo an turas so ceart go leor. Coen trasna na páirce anseo. Jason Doherty. Tionlacan á dhéanamh aige Paul Murphy air. Doherty á chur féin chun talún ansan.
Déanta go maith aige Paul Murphy agus tá sé chomh tábhachtach do Chiarraí an fear san, an ról atá á imirt aige i mbliana. Imreoir an-chliste ar fad agus níl sé amach chun cinn chomh mór b'fhéidir is a bhí sé anuraidh.
Buaite isteach ansan, déanta go maith aige Harrison. An fearr maith fachta aige ar David Clifford. James Carnish. Tá seilbh á fháil acu ach is ar na cliatháin. Tá lár na páirce iata agus docht daingean aige cosantóirí Chiarraí fé láthair. Durcan ag feitheamh le ruathar, tá Boland gafa laistigh do Donie Vaughan amuigh ar an gcliathán. An fear a saolaíodh i gCorcaigh agus a bhfuil an iomarca déanta as an méid sin aige. Tá Ciarraí ag ligean dóibh a bheith ag imirt ar na cliatháin ach gan faic á ghéilleadh laistigh. Tá siad ag clúdach an spáis sa lár agus ansan sé seo an fear atá siad ag iarraidh a phiocadh amach sna tosaithe. Agus é ag buachtaint go leor seilbhe do Chiarraí ansan istigh. Sea, é fhéin agus Clifford anois tá laistigh den líne cúig mhéadar is daichead. Tacaíocht anois ceart go leor ó Jack Barry. Fonn air siúd ceann tapaidh a thógaint. Clifford ag éileamh na caide. Ach tá Fergal Kelly an réiteoir. Bhuel, sin é Clifford agus is léir go bhfuil scil cheart ar seilbh a ghnóthú sa chluiche seo. Gan dabht, is ar an bpáirc seo a dhein sé an gaisce sin fé aois ansan sa chluiche ceannais i gcoinne Dhoire, ceathair ceathair i gcluiche ceannais na mionúr dhá bhliain ó shin. Agus deis ansan anois aige Seán Ó Sé. Ceann so buailte ard aige ach curtha ar thaobh na láimhe deise. Raghaimid síos chugat a Dhara atá tú ar an taobh líne. Tá just ag breathnú ar James Horan anseo. Is cinnte go bhfuil sé beagáinín buartha faoin méid atá ag tarlú siar ansin. Tá trí ciceanna saora scóráil géillte acu. Ach chomh maith leis sin tá sé ag cur impí ar Lee Keegan tiomáint chun tosaigh, mar a luaigh sibh ins an tráchtaireacht, chun Séamie O'Shea, chun O'Shea a chur ar an chos siar ansin.
Chífimid an éireoidh leis. Táimse ag braistint n'fheadar an bhfuil an ceart agam in aon chor go bhfuil sé ag teacht deacair go leor ar imreoirí Mhaigh Eo an chéad ghleic a bhriseadh, mar atá léirithe ag Durcan cúpla babhta agus a theip air an luas a úsáid chun a chéile comhraic a chur de. Yeah agus sin ráta oibre agus meon is dócha a Bhriain ó imreoirí Chiarraí. Cíonn tú ansan méid imreoirí atá thiar acu Tá siad ag obair an-chruaidh ag clúdach an spáis.
Deacrachtaí aige Maigh Eo anseo agus arís, mar a tharlaigh san ionsaí deireanach ansan. Seilbh géillte Crowley anois ag rás suas fén bpáirc ach tá an pheil seolta fada i dtreo Clifford anois. Brendan Harrison mar chomhluadar aige. Tacaíocht anseo ó Kevin McCarthy. Buailte siar anseo. Ní bheidh fonn ar Peter Crowley tabhairt fé phointe, b'fhéidir go ndéanfadh sé an turas so. Agus arís sin trí cinn anois a chuir triail fén dtrasnán ar Rob Hennelly. Buailte chun cinn aige Durcan. McLoughlin ag teacht agus í ag preabadh dá bhaclainn ansan.
Yeah, Tom Sullivan ag cur an-chuid brú ar McLoughlin agus é suimiúil anois, Tom Sullivan an fear a dhein an ról san do Chiarraí le déanaí agus, ag marcáil, is dócha, an té is dainséaraí ag an bhfreasúra ach é ag déanamh go maith ar Kevin McLoughlin inniu.
Anois, an é nach bhfuil Fergal Kelly leis an, sásta leis an gcic sleasa ansan? Is dóigh liom gur mar sin atá agus tá peil le caitheamh in airde agus chífimid Jack Barry agus Aidan O'Shea anois, beirt bhulaí fir. Buaite aige fear Bhréachmhaí. Cic saor leis, buaite aige. Is dócha go bhfuil éirithe le Maigh Eo Seán O'Shea a chiúiniú go pointe áirithe tráthnóna. Yeah, is dóigh liom é agus is dóigh liom Ciarraí chomh maith ag déanamh go maith timpeall lár na páirce, tá siad ag cur brú ar Ruane agus Aidan O'Shea, níl an oiread san fiscithe againn dóibh is dócha ar shlí. Seolta isteach aige All Star na bliana 2017. An-phas is ea é sin agus tá ruthag anseo aige Doherty. Más féidir leis an bhróig a chaitheamh leis an gceann so, tá an pointe tógtha aige agus ar deireadh thiar is dócha an cinneadh ceart. Yeah agus an-chur isteach ó Aidan O'Shea chun a cheart a thabhairt. Cinntiú ansan é, seilbh buaite agus na reathaithe ag teacht ar luas. Agus sin pointe maith. Bhí sé faoi bhrú aige Ciarraí agus an-phointe ó Jason Doherty.
Pointe a shásóidh fear atá buailte fé i Sligeach Ray Kelly ach ó Mhaigh Eo is ea é. Níl Ray ar fónamh i láthair na huaire ach táim deimhneach go bhfuil sé ag faire air seo. Dara Moynihan, fear eile nár luamar, puinn sa chlár go dtí seo ach tá Stephen O'Brien bainte amach aige, gafa tríothu díreach sa chúinne ceannann céanna do líontán Mhaigh Eo. An-bháide agus an-ghluaiseacht. An-bháide ach níl siad sásta na pointí a thógaint, a Bhriain. Tá siad ag lorg na báidí ach luas diamhair aige Stephen O'Brien. Táim chomh tógtha leis an bhfear seo i mbliana, é ag imirt nótáltha ar fad. Sárchríoch aige. Ní raibh aon seans in aon chor aige Hennelly an babhta san. Agus suaithinseach leis. Bhí ról tábhachtach ag Dara Moynihan sa ghluaiseacht agus sa chúl san agus bhí sé de theist riamh ar Chiarraí go raibh siad go maith ag aimsiú na gcúl. An méid sin ráite, trí cinn is dóigh liom a bhí faighte acu roimhe seo, mura bhfuil dul amú orm, agus dhá cheann inniu agus an dá fhoireann cheithre chúl agus 8 pointe an taobh géillte acu. Ach gan aon chuma róbhuartha ar James Horan nach. Is dócha go raibh fhios go maith aige ná beadh aon chosúlacht idir chluiche an lae inniu agus an méid a tharla i dTrá Lí. Tá an aimsir ar an gcéad dul síos ana-dhifriúil ach ní bheidh sé sásta go bhfuil na cúil sin á ngéilleadh. Aidan O'Shea. Tugtha chun cinn aige agus ana-bhlocáil déanta san aige Seán O'Shea ar an iarracht san. Yeah agus labhraímid i gcónaí ar na scóranna a aimsíonn Seán O'Shea, na ciceanna ón dtaobhlíne, ón dtalamh. Ach deineann sé obair na gcapall chomh maith, an fear seo, agus címid ansan blocáil den scoth ar Aidan O'Shea agus é ag obair fíorchruaidh, nó b'fhéidir nach bhfuil sé chomh mór i measc na tosaithe ach é ag obair ana-chruaidh timpeall lár na páirce.
Bhuel, sin é ansan an fear is mó a bhfuil caint á dhéanamh air i gcúrsaí peile, is dócha, le cúpla mí anuas. Ach tá Rob Hennelly tagtha amach anso. Dála an scéil, bhí David Clarke ainmnithe ar an gclár. ach níl sé ar fáilt agus tá Michael Schlingermann, fear gur Gearmánach é a athair, fear a chonaic mé le mionúir anso, mionúir Mhaigh Eo cúpla bliain ó shin, tá sé siúd ar an mbinse acu. Seolta isteach lascáilte i gcoinne na gaoithe aige Hennelly agus ábhairín beag ar chlé ansan, ach léiríonn sé sin an chic sin, neart na gaoithe. Yeah, is dóigh liom é, a Bhriain, is dóigh liom. Beidh an ghaoth san ag tacú le Maigh Eo sa dara leath agus níl aon dabht ach gur buntáiste é. Ach Ciarraí, níl siad ag cur isteach caideanna fada cruinn suas go dtí seo. Má dheineann siad ceann amháin i gceart, beidh dainséar ann.
Méid sin ráite, ní locht, ó, fós dhá chúl sa chéad Seacht neomat is fiche. Tom O'Sullivan. Buailte trasna ansan i dtreo Clifford. Formhór na seilbhe aige Maigh Eo ach ar chlár na scór tá siad chun deiridh. Séamie, bhuel bhíomar ag moladh Seán Ó Sé ansan ní rófhada ó shin ach an sórt céanna oibre á dhéanamh aige Aidan ansan ach an réiteoir ag dul isteach go dtí an maor cúil.

Má gheibheann siad pointe beidh siad sásta mar. Is dóigh liom go léirigh sé sin easpa b'fhéidir taithí ar imirt le chéile. Isteach go dtí Keegan. Buailte ard aige agus an ghaoth ag breith ar an gceann san. N'fheadar an dtiocfá liom ansan bhí seans acu ar chúl ach an ruathar a dhein Boland níorbh é an ruathar a bhí ag teastáil ó Dhiarmuid O'Connor é. Yeah, thiocfainn leat ansan a Bhriain is dóigh liom cinneadh mícheart ach an-chuid. imithe ar strae anois. N'fheadar an é sin an ceathrú nó an cúigiú ceann imithe ar strae, an cúigiú ceann. An gaoth láidir, tá sé deacair scóráil, níl aon dabht ina leith san ach cosaint an-mhaith ó Chiarraí suas go dtí seo. Sea agus bhí radharc ansan ar Tommy Griffin, mórán daoine á mholadh anois sin as a bhfuil déanta aige. Anois mar sin, Boland an báireoir tugtha amach, tá sé ina aonar anso agus tá pointe tógtha aige. An raibh sé ceart aige tabhairt fé chúl? An-chaid isteach b'fhéidir, is dóigh liom go mbeadh. Dá mbeadh Ciarraí san ionad céanna is dóigh liom go mbeadh siad ag imeacht i gcomhair báide ach ní raibh éinne laistigh de ansan, cinneadh ceart ach Shane Ryan an babhta san. Má thánn tú chun teacht caithfidh tú rud éigint a dh'fháilt ar an gcaid.
Bhuel, ar a laghad bhog sé amach é níosa shia agus bhí deacrachtaí aige leis an uillinn ansan. Ach tá Maigh Eo anois ag feabhsú le roinnt neomataí anuas agus seo chugainn Chris Barrett. Aidan Ó Sé, mar is gnách sna cluichí sraithe i mbliana, tá tionchar aige ar chúrsaí. Trasna go dtí Durcan. Anois chífimid an mbeidh sé ábalta gabháil thar Stephen O'Brien. Níor thug sé fé i gceart. Matthew Ruane, ábhar níos ciúine tráthnóna. Tá fuílleach ama ann agus tá reathaí gafa laistigh Jason Doherty agus é braite aige Jack Sherwood seo chugainn Ruane. Fear mór láidir nuair a bhíonn sé fé lán tseoil. Buaite siar go dtí na leathanaigh mar a bhfuil Lee Keegan. Foighne nó go dtiocfaidh bearna. Carr, pas deas cois aige siúd agus buaite go maith istigh aige captaen na foirne ach arís iad á bhrú amach. Lastais teacht ar an easóg anseo déarfainn.
Caithfidh go bhfuil an ghaoth san an-láidir, a Bhriain, mar bheifeá den tuairim go bhféadfaidís tabhairt faoi pointe ansan. Níl aon amhras, féach, cuimhnigh abair, níl ach Clifford fágtha thuas aige Ciarraí an chuid eile ar fad thiar ag cosaint. Anois b'fhéidir gurb é neart Ó Sé a dh'osclódh bearna. Tommy Walsh ansan agus ascalach go maith aige Aidan Ó Sé ach gan aon ghearán aige Walsh. Cé go raibh teangabháil áirithe ann a shamhlófá. Arís bearna stráice mór talún istigh in aice le cúl Chiarraí ach ní féidir le Maigh Eo an fear ceart a chur ag gluaiseacht isteach chun teacht i dtír ar an dtalamh san. Trasna go dtí Doherty. Marc tógtha aige siúd. Agus a Shorcha, cad déarfá anois le cúrsaí? Tá an ghaoth sách láidir mar a luann sibh. Is féidir libh na bratacha a fheiceáil anseo ar an taobhlíne ag bogadh agus tá Peter Keane ag rá le Ciarraí fanacht siar ansin agus iad a choimeád amach ar na gcliatháin. Isteach anseo le dorn agus, bhuel, níl cead agad a bheith istigh sa chearnóig ó chic saor agus tá is dóigh liom James, ní hea ach Diarmuid O'Connor gortaithe anseo. Bhí sé cróga go leor dul isteach ach tá sé éirithe ina sheasamh. Fear Bhaile an Tobair. Múinteoir is ea é ó Luan go hAoine. Peileadóir óg na bliana fé dhó Diarmuid O'Connor. Agus é curtha mar dhualgas air anois bheith ina chaptaen don gcriú seo i gcaitheamh na bliana seo. Déanta go maith aige Sherwood. Leathchúlaí de ghnáth b'fhéidir a déarfá a bheadh i Jack Sherwood. Dála Peter Crowley b'fhéidir a déarfadh daoine. Isteach go dtí Clifford. Slí déanta aige dó féin go hálainn ar fad agus tá sé curtha Ar chlé nó Hawkeye a dhéanfaidh an cinneadh agus tá glaoite mar sin ar Shúil an tSeabhaic. Is ait liom nár chuir sé an ceann san thairis an dtrasnán. Yeah arís caid fada isteach go dtí Clifford agus é ag preabadh san aer agus é buailte aige cúpla babhta anois ar Harrison mar sin. Ní rómhinic a tharlaíonn sé sin, a Bhriain, nuair a bhíonn sé. Bhuel bhí right, ní raibh éinne ag cur brú air, níor leagadh barr méire air agus é i ngníomh na ciceála, mar a déarfá. Yeah, mar aonad is dóigh liom níos mó fir siar aige Ciarraí nuair atá siad ag cosaint, Maigh Eo ag imeacht fear ar fhear agus you know, tá bearnaí istigh ann a Bhriain má bhuann siad seilbh. Well, Dara Moynihan cheap sé go raibh déanta ansan aige ach bhí sonc beag sa drom ansan. Mar sin cheithre phointe de bhearna eatarthu agus tá an-chuid cainte déanta againn ar an ngaoth sin. N'fheadar an mbeidh Peter Keane sásta a leithéid sin d'fharasbarr a bheith acu? Neomat agus deich soicind agus pé méid a chuirfear leis sin le dul sa chéad leath. Agus aríst. An siad ag dul dian ar a gcic sleasa tráthnóna? Má théann tú thairis an líne bán, is dóigh liom, n'fheadar an é sin an chúis, is dóigh liom, chuaigh sé isteach ar an bpáirc thairis an líne bán agus tá sé chun é a chaitheamh in airde. Sin an riail. Ní rómhinic a chímíd é. Sin é díreach é agus tá sé tarlaithe fé dhó tráthnóna. Ach fachta aige Aidan O'Shea. Trí neomat am cúitimh gortaithe fógartha. Donie Vaughan ag rás chun cinn agus, bhuel, má tá an réiteoir le bheith buanseasamhach, Beidh cárta buí eile anseo. Yeah agus chuaigh sé isteach lena chromán an babhta san ach is dóigh liom an ceart ag an réiteoir, cárta buí do Diarmuid O'Connor.
Sea, fear eile a bhí leis na mionúir san 2016 agus 17 agus fágann san an an bheirt, Diarmuid O'Connor, duine ar gach taobh ar chárta buí anois agus, bhuel, mar a dúirt, má bhí an réiteoir le bheith buanseasmhach, chaith sé an cárta buí a thabhairt agus tá Rob Hennelly tagaithe aníos. Níl aon tseans fé an spéir, a shamhlófá, go nglanfaidh so an trasnán, ach b'fhéidir go ndéanfadh sé bréagadóir díom. Sin an teagmháil a bhí ag teastáil uaidh ach tá dorn curtha leis sin arís agus tá an ceann san curtha thairis an dtrasnán ach an bhfuil, an raibh sé arís sa chearnóig? Sea níl aon phointe fachta ansan aige Maigh Eo. an dá, thá sé sin tarlaithe fé dhó, an bhfuil laige beag ansan san aer ar líne lán chúil Chiarraí? Is dóigh liomsa go bhfuil, beagáinín, agus níl Maigh Eo ag ciceáil caideanna fada isteach. B'fhéidir go bhfuil tionchar na gaoithe ba chúis leis sin, a Bhriain, ach sa dara leath má chuireann siad caideanna fada isteach is dóigh liom thá laige beag, b'fhéidir. Ach bhí sinn ag caint, abair, líne lán chúil de ghnáth, is amuigh a bheidís ag imirt. Yeah, Peter Crowley dá chumann ag uimhir a sé, Jack Sherwood an rud céanna, nuair a bhíos ag féachaint air sa chraobh anuiridh bhí sé ag imirt ag uimhir a sé agus Graham O'Sullivan is dóigh liom b'fhearr leis a bheith sa líne leathchúil so. Is dócha, déanann siad cosaint mar aonad níos mó ná fear ar fhear. Seo chugainn Jack Barry, an rás chun cinn buailte siar go dtí Tom O'Sullivan aige. Arís tá an fhaire an-scaoilte istigh agus McCarthy, bhuel, obair mhaith ansan ag Matthew Ruane ach ba cheart go mbeadh an scór anseo agus cic na circe ar deireadh thiar aige Jack Barry, seans eile ligthe le sruth agus má tá an pas seo cruinn, rud ná fuil, tógtha aige Graham O'Sullivan. nach bhí a 11 nó ag teacht do Kevin McLoughlin agus tá sé acu anois. Seo chugainn anois Vaughan. Buailte an-chóngarach don dtaobh líne aige agus is beag a d'fhéadfadh Darren Coen a dhéanamh de sin. Nach b'ait liom nár thug Tom O'Sullivan faoina phointe fhéinig ansan ar an chiotóg nuair a bhí an deis aige.
Pas cois aige Peter Crowley, ná raibh thar moladh beirte. Durkin anois, Sherwood ag feitheamh leis. Bhfuil aon scór déanach anseo do Mhaigh Eo? Durkin arís, blocáil den scoth Stephen O'Brien an turas san agus greim scrogaill beirthe aige Darren Coen ar a chéile comhraic agus tá an réiteoir, chun dul i mbun cainte leis siúd. Ach sár-bhlocáil ansan Stephen O'Brien. Ráta oibre, bhí sé seo ard ach ní dóigh liom go raibh sé chomh hainnis san, a Bhriain.
Ach sin, tá an cárta buí faighte aige ach Stephen O'Brien agus chonaiceamar Seán O'Shea ní ró-fhada ó shin agus é ag blocáil iarrachta eile. Tá an líne leathchúil Ar a leath-thosaigh, is léir gur cuid dá gcúram é dul siar agus bheith cosaint. Sin é go díreach é agus tá sé díreach chomh tábhachtach. A Bhriain, chonaiceamar anuraidh sa chraobh, Ciarraí, bhíodar ana-scaoilte an-oscailte, rud ná fuil siad i mbliana. Bhuel, tá dhá chúl cláraithe acu sa chéad leath ach gan puinn den liathróid feiscithe ag a leithéidí David Clifford trí chéile agus cad tá ar siúl anseo? Tommy Walsh agus Lee Keegan. ag plé cúrsaí le chéile, Hennelly ag rá leis bailiú leis isteach. Lee Keegan, Mar a dúirt, an céadú babhta aige ag imirt do Mhaigh Eo. Beidh cóir na gaoithe aige Maigh Eo sa tarna leath. B'fhéidir ná beidís ró-mhíshásta le cúrsaí mar a sheasann siad anseo. Tá láir phointí faighte acu, cúig cinn go deimhin féin ón imirt. Sin mar a sheasann sé anseo sa chluiche ceannais Roinn 1. 2-3 ag Ciarraí, 0-5 ag Maigh Eo. Anailís. chuig Aodán agus chuig Brian Tyers.

atá ag fágáil na páirce. Mar sin, má bhí rudaí olc go leor do líne lánchúil Mhaigh Eo agus Clifford agus Tommy Walsh ag déanamh go maith sa chéad leath, tá James O'Donoghue le cloí anois chomh maith acu. Gavin Crowley, seolta isteach aige agus, bhuel, sonc ansan, bhí an bheirt acu ag iarraidh a neart a úsáid ach is dócha an cinneadh ceart ag an réiteoir. Yeah, ach suimiúil.
Is dócha gur labhradar ag leath am agus Tommy Walsh, níl aon dabht ach gur sháigh sé an babhta san é ach go ndúirt sé leis na himreoirí eile, caith isteach cúpla caid ard, tá buntáiste agam san aer ar Chris Barrett so beidh sé sin suimiúil an gcífimid níos mó de san.
Anois mar sin, cheithre phointe chun deiridh atá Maigh Eo anseo agus iad ag iarraidh an chraobh so a bhuachtaint den gcéad uair ó 2001, trí chraobh sraithe atá buaite acu le 70 bliain. Ach ní fhágann san ná go rabhadar anseo go minic ach an mbeidh ar a gcumas an t-aicsean a dhéanamh. Seo duine dos na daoine a chaithfidh anois feabhas a chur ar a thaispeántas sa tarna leath agus de ghnáth nuair a bhíonn McLoughlin go maith bíonn Maigh Eo go maith. Sé seo an fear nua. Shocraigh sé é féinig go maith ansan agus tá pointe an-bhreá cláraithe aige James Carr. Yeah agus suimiúil. Tá sé sásta tabhairt faoin sprioc anois sa dara leath, a Bhriain, an ghaoth ag tacú leo ach an-phointe aige James Carr. ansan do Mhaigh Eo.
Suimiúil, tá an uile phointe atá faighte aige Maigh Eo sa chluiche seo faighte ón imirt acu. Aon cheann amháin as trí cinn ón imirt atá aige Ciarraí. Briseadh faighte lár na páirce aige Aidan O'Shea. Anois Lee Keegan. Ambrose O'Donovan á rá liom thíos ansan nuair a bhí cupa tae á ól ag an leath ama go bhfuil Ciarraí eh, go bhfuil Seán Ó Sé á tharraingt siar aige Lee Keegan. Bhí mar ná raibh Ó Sé go diail agus dul siar ag cosaint, bhí léamh eile aige Ambrose O'Donovan ar sin. Graham O'Sullivan anois. Seo chun James O'Donoghue. Arís ceann ard anois agus seo ceann níos fearr do Tommy Walsh. Chris Barrett má tá, cé go raibh sé laistiar do, cosaint mhaith. Yeah, an-chreidiúint do Chris Barrett ach címid, thá siad ag lorg Tommy Walsh san aer ach sár-chosaint ó Barrett an babhta san agus, Tús an-mhaith á chur aige Maigh Eo leis an dara leath. Tá go deimhin agus tá an ghrian leis tagaithe amach anso. Paul Murphy fé bhrú. Buaite aige Keith Lee Keegan ar sin. Gan ach éinne amháin istigh i mbéal a chúil sin é McLoughlin. Agus ní tá an ceart ar fad agat, tá Ciarraí ábhar codlatach sna neomataí luatha den tarna leath seo. Yeah agus an fear san an-bhreabhsach ar fad James Carr. Pointe amháin faighte aige, deis eile aige anois ón marc.
Buailte isteach aige agus ceann álainn ar fad, dhá cheann aige siúd in achar neomat go leith. Yeah iad in uachtar is dócha, a Bhriain. Níl ach trí nó dhá nóimeat imeartha againn ach iad in uachtar timpeall lár an ghoirt ag piocadh suas na bristeacha agus an slua anois ag liúirigh anseo i bPáirc an Chrócaigh. Sea, bhuel, bhí Chris Barrett go maith ansan is as a chuid oibre sin a d'eascair an pointe deireanach san. Ach bhí an lucht tacaíochta a bhí anseo go láidir i gcónaí agus iad ag iarraidh an fhoireann a ghríosadh. Ceann eile buaite aige Aodhán Ó Sé anois. An-phas go deo! Bhfuil sé fada go leor? Tá! Buailte isteach anseo Carr! Darren Coen, caithfidh siad pointe ar a laghad a dh'fháilt uaidh seo. Agus tá an t-aicsean déanta aige siúd ach ní sháróidh tú an pas sin aige Aidan O'Shea. Yeah, pas den scoth. Dhein sé ceann an-mhaith sa chéad leath, an ceann san níos fearr arís. Ach James Carr ag cruthú fadhbanna ansan istigh agus Peter Crowley á mharcáil. An-bhlocáil aige Shane Ryan, an babhta san. An t-ádh gur bhuail sé, an t-ádh leis gur bhuail sé a chos. Címid ansan nuair a chasann sé ar a chiotóg, buaileann sé cos chlé Shane Ryan. An-shábháil chun an cheart a thabhairt do. Darren Coen ansan le pointe ach tús spleodrach aige Maigh Eo leis an dara leath. Bhuel do labhras le James trácht ar an pas ar dtúis, an-phas go deo aige Aidan O'Shea bhíos ag caint le James Horan roimis an gcluiche dúirt sé go raibh James Carr ar fheabhas sa traenáil oíche Dé Céadaoin. Táim cinnte go raibh sé níos sa bhearna abair go diail le roinnt seachtainí anuas. Ach chonaiceamar Oisín Gallen aréir do Dhún na nGall, fear nua ar an bhfód. Cheithre phointe ón imirt aige sin agus tá James Carr go háirithe sa tarna leath seo ag léiriú go bhfuil mianach ann fhéinig chomh maith.
Yeah, agus taitníonn sé sin le imreoirí nuair a thá siad ag imeacht go maith istigh ag traenáil go bpioctar iad agus níl tú ag imeacht leis an foireann céanna i gcónaí agus tá sé sin tábhachtach, a Bhriain. Seo chugainn Kevin McCarthy anois. Donie Vaughan a d'iarraidh teacht suas leis Clifford. Aon ghaisce i ndán dúinn. uaidh siúd tráthnóna. Trasna go dtí Tommy Walsh, Aidan O'Shea ag fanacht ar an dtaobh ó dheas dá thoil san agus tá an liathróid buaite thar n-ais acu agus seo le Maigh Eo ag rás suas fén bpáirc i seilbh na caide. Matthew Ruane é féin agus O'Shea. ana-mhaith aige sa tarna leath. Trasna ansan go dtí Durcan anois an cinneadh ceart ag teastáil anseo. Blocáil den scoth aige Paul Murphy. An mbeidh siad ag cáiseamh na ndeiseanna sin ar chúl? Agus sin an ról atá aige Paul Murphy. B'fhéidir ná címid rómhór san imirt é ach tá sé ag briseadh suas ana-chuid rudaí ansan inniu. Tá an slua fé dhraíocht i láthair na huaire ag an gcluiche. Deiseanna ón dá thaobh, Stephen O'Brien, fear maith leis chun cúil a ghnóthú. Keith Higgins á thabhairt san go talamh agus tá Fergal Kelly chun a mhachnamh a dhéanamh air seo anois. Ach b'é seo an seans a bhí aige Durcan, fair air seo dom ó Paul Murphy. Yeah, go diail ar fad ó Paul Murphy agus sár chosaint. An-chuid blocáil déanta aige Ciarraí inniu ach címid ansan Keith Higgins ag cur stop le Stephen O'Brien. Bhí sé a d'iarraidh imeacht laistigh do. Agus cárta buí is dóigh liom a gheobhaidh sé anseo, a Bhriain. Sea, Lee Keegan. Ach níl aon amhras fén spéir go bhfuaireadar ó thalamh é, a déarfainn, ó James Horan, cé go raibh cuma ar Horan ar an taobhlíne ná raibh sé ag cur isteach ná amach air an taispeántas sa chéad leath. agus tá siad ag imirt go diail ar fad ach tá cúpla seans ar chúl ná fuil tógtha acu.
Yeah, deiseanna scórála, bhíomar ag féachaint ón dá thaobh ag leath am ar na staitisticí agus go leor scóranna curtha ar strae ón dá thaobh ach creidiúint dos na cúlaithe, brú diamhair agus címid fear eile teacht isteach anois, Mark Griffin do Chiarraí. Anois tá Mark Griffin ansan ach tá siad seo, Jack Barry agus. Aidan O'Shea dulta i ngrua a chéile i gceart ansan. Kevin McCarthy atá ag fágaint na páirce, Mark Griffin istigh agus é buailte cliathánach le Donal Vaughan i láthair na huaire. Mar sin, is dóigh liom go dtuigeann Peter Keane gur tréimhse cinniúnach í seo agus is dóigh liom go bhfuil sé ag iarraidh b'fhéidir dúiseacht a bhaint as Ciarraí anso. leis an athrú san. Yeah agus suimiúil gur thug sé isteach Mark Griffin, cúlaí, do Kevin McCarthy a imríonn, a bhí ag imirt sna tosaithe agus cárta buí ón dá thaobh, níl Aidan O'Shea róshásta.
Sea, sin ceathrar ag Maigh Eo ar chártaí buí, triúr Ciarraíoch. Buailte fada aige Rob Hennelly. Tógtha go healaíonta ar fad aige Aidan O'Shea. Tá an fear seo anois á chur fhéin in iúl. Tá sé dian docht go ngnóthódh Doherty pointe anso. Leathbhlocáil déanta ar an méid sin ach tá cic chúig mhéadar is daichead ann. Níl an chríonnacht i measc na dtosaithe an cinneadh ceart a dhéanamh láithreach. Yeah agus chonaiceamar sa chéad leath Stephen O'Brien, an bá a fuair sé nuair a bhí sé san ionad ceannann céanna ach féach ar san de ghabháil, scileanna iontacha fisice againn ó Aidan O'Shea inniubh san aer, na pasanna ach an-chosaint ó Chiarraí nuair a dhein siad isteach sa stáid an babhta san ó Graham O'Sullivan chun a cheart a thabhairt do. Bhuel tá lucht a cháinte seo, agus tá siad ann, ciúinithe go maith ag an bpearsa, lena thaispeántaisí le roinnt seachtainí anuas. Tá an uile scil aige agus tá siad á gcur i bhfeidhm tráthnóna agus le cúpla seachtain mar a dúirt. Anois Hennelly tagtha aníos. Seo ceann a chaithfidh siad a dh'fháilt mar seo tréimhse den scoth in uachtar acu. Tá trí phointe fachta cheana fhéinig sa tarna leath agus dhá phointe de bhearna ann. cóir na gaoithe aige agus gan aon deabhadh air. Buailte isteach aige agus tá sé tiomáinte ar dheis.
Yeah, agus sin é an focal, tiomáinte. Ní bhíodh sé rómhuiníneach in aon chor an tslí a bhuail sé an chaid san, thiomáin sé an chaid agus drochcheann ó Mhaigh Eo. Anois, Tom O'Sullivan ón gcic amach gairid. Ciarraí a tógaint. Jason Foley ansan sa ghluaiseacht san. Seans go dtáinig Jason isteach ansan ag leath ama nó rud éigin ach seo chun Keith Higgins agus tá an lámh in uachtar scun scan aige Maigh Eo. Durcan anois fear maith sa tarna leath mar a bhí Aodhán a rá liom ansan ag leath ama. An bhfuil calaois déanta aige Foley? Níl arsa an réiteoir. Buaite isteach agus Doherty agus arís tá an aicíd seo a chránn iad le blianta, bhfuil sé, bhfuil sí á fiscint arís againn? Yeah, Darren Coen arís, caid iontach, Durcan a tiomáint chun cinn, pas deas isteach ach caithfidh siad na deiseanna san a thógaint, ar a laghad cuid acu. Anois mar sin, Peter Crowley, duine de na daoine is mó taithí aige ag Ciarraí, beidh siad siúd a d'iarr ar an teas a bhaint as an gcluiche. ar feadh tamaillín beag éigneach anois chun cúrsaí a chur ina gceart arís. Isteach go dtí Jack Barry. An neart á thabhairt chun cinn. Jason Doherty fós ag coimeád leis. Clifford, James O'Donoghue ach sé Gavin Crowley a bhfuil cúl faighte aige cheana féinig, agus an ceann sin curtha thar an dtrasnán slachtmhar go maith mar phointe. Ana chomhimirt ansan ó thosaithe Chiarraí agus suimiúil, ní raibh éinne acu sásta tabhairt faoi, is dócha, pointe ná raibh ar fáil. Dh'fhanadar, bhíodar foighneach agus Gavin Crowley sa deireadh ag deireadh na gluaiseachta. Anois sin dhá phointe as a chéile aige Ciarraí. agus sa tréimhse 10 neomat seo tar éis leath ama ina raibh Maigh Eo in uachtar, níl aon amhras na thaobh san ach ar chlár an scóir, níl acu ach pointe sa bhreis ar Chiarraí ach tá James Carr ag cruthú go maith dhóibh, más féidir leo an pheil a sholáthar. Keegan. Matthew Ruane anois. Durcan, buaite íseal aige, buaite aige Diarmuid O'Connor, O'Connor agus Kevin McLoughlin, ciúin go leor agus ar shlí bheifeá den dtuairim a Aodáin gurb iad siúd a chaithfeadh a bheith ag tabhairt cinnireachta. Yeah bhuel ag teacht isteach go dtí an cluiche seo Kevin McLoughlin nótáltha ar fad an tslí a bhí sé ag imirt ach Ana feachtas sraithe curtha isteach aige Tom O'Sullivan. Anois an ceann san seolta isteach ach aríst bhí fear sa chearnóig istigh. Seolta isteach aige Diarmuid O'Connor ach is dócha gur seans eile é atá le dul orthu. Sin é go díreach é ach Ciarraí anois, iad ana chosantach, caithfidh siad dul ar an ionsaí níos mó, an iomarca imreoirí ag fanacht siar acu. Clifford.
Seán O'Shea agus tá fear ar an dtaobh thall. Tá sé braite aige, James O'Donoghue. Keith Higgins idir é agus an cúl. Buailte siar anseo. Mark Griffin sa ghluaiseacht seo. Ach tá siad á dtiomáint amach de réir a chéile. Durcan caithfidh sé bheith cúramach Stephen O'Brien go leor coiscéimeanna aige siúd ach é ar buile leis an réiteoir nár shéid sé an fheadóg roimis sin.

Ó Sé ar aghaidh an chúil amach. Gan aon deacracht aige leis sin agus bhíos ag caint ar an dteas a bhaint as aiséirí Mhaigh Eo, seans go bhfuil sé déanta aige Ciarraí le trí phointe as a chéile. An méid sin ráite, seo chugainn Matthew Ruane. Rás isteach anseo, Graham Sullivan. Fanacht glan do agus tá botún déanta acu Ruane anois. Caithfidh sé an báide a dh'fháilt anso agus é neadaithe mar a dhein sé i dTrá Lí. Matthew Ruane ó tholl lár na páirce isteach. Yeah, drochchosaint ó Chiarraí an babhta san. Címid roimis san sa ghluaiseacht. Mealladh triúr nó ceathrar anso agus shleamhnaigh Matthew Ruane isteach sa spás. Ní raibh aon seans in aon chor in aon chor aige Jack Barry a stad an babhta san. Bhí fear eile laistigh de Aidan O'Shea ach ní raibh aon chrot ar an chosaint san chun a cheart a thabhairt do Chiarraí, a Bhriain. Agus Ruane ag léiriú dos na tosaithe conas é a dhéanamh. Ana-cheann gafa aige Jack Barry. Anois mar sin, pointe amháin aríst ann. Tagtha aige am an-mhaith ar fad an cúl san do Mhaigh Eo, James O'Donoghue. Isteach i dtreo Stephen O'Brien. Agus ar éis Chris Barrett ansan agus láithreach bonn baill tá an cárta agus an leabhairín amuigh ag an réiteoir agus fear Bhéal an Mhuirthead thíos leis sin. Duine den gcriú a bhuaigh Craobh na hÉireann fé bhliain is fiche i dhá mhíle is a sé do Mhaigh Eo.
Yeah, an fear so, tá sé chomh maith agus é ag tiomáint chun cinn. Dhá saor-chic ana-tháchtach buaite aige anois le roinnt nóimeataí anuas agus bhí sé sin ard timpeall ar a ghualainn. Agus nuair a bhíonn sé seo i mbun ruathair, ní bhíonn sé ina choilgsheasamh, bíonn sé seo íslithe chun talún, cuireann sé ana-dhúshlán. ar aon chosantóir abair gleic le dealramh a chur isteach. Yeah, deacair é a stad. An luas, an neart atá ann agus sin an cúigiú nó an séú ceann ab ea an cúigiú ceann anois aige Seán Ó Sé fachta aige ó shaorchiceanna. Andy Moran ar tí teacht isteach chomh maith, a Bhriain. Bhíomar ag caint ar an gcríonnacht a bhí ag teastáil i measc na dtosaithe. sé seo an buachaill chun é sin a chur ar fáil dóibh. Buaite ag Boland ach Stephen O'Brien á leagadh chun talún. Ní raibh sé ceart ag O'Brien a bheith níosa cháiréisí ansan. Mar sin Andy Moran teacht isteach in áit Darren Coen, fear a bhí chomh hiontach ansan cúpla bliain ó shin mar lántosaí agus é chomh aclaí fuinte an cuma chéanna agus a bhí cúpla bliain ó shin nuair a bhí sé dochloíte agus dosháraithe. Anois tá sprioc istigh ag Maigh Eo. Sin é go díreach é agus más féidir le Andy Moran an chaid a ghabháil, tá sé an-mhaith i mbun seilbhe, tugann sé imreoirí eile isteach san imirt agus cífimid an bhfuil siad sásta anois b'fhéidir caideanna a chiceáil isteach ná rabhadar. suas go dtí seo. Sé Peter Crowley atá tar éis Andy Moran a thógaint. Cic sleasa ar a dtaobh thall den bpáirc. Cuimhnigh na trí bhabhta deireanach a dh'imir Ciarraí insa Pháirc a' Chrócaigh, níor thugadar aon taispeántas chóir aon cheann de na trí laethanta san ach tá sé faighte ag Moran. Buailte isteach Kevin McLoughlin. Anois, iad siúd a d'fhéadfadh a rá go raibh greim láimhe beirthe ansan air. Ach na cluichí sin go rabhas ag trácht ar an Ghaillimh i gcomórtas an tSár Ochtair an bhliain seo, an ceann Bleá Cliath sa tsraith an bhliain roimhe sin agus cluiche leathcheannais na hÉireann 2017 i gcoinne Mhaigh Eo san athimirt drochlaethanta do Chiarraí i ndáiríre agus cé go bhfuil glúin óg amuigh ar an bpáirc cuid mhaith díobh Bheadh sé tábhachtach do Peter Keane taispeántas maith a fháil ón bhfoireann sinsir anseo. Botún ansan má tá. Anois gan éinne beo istigh. Jason Doherty ag díriú dul isteach go mbeadh seans éigin chun an liathróid a theilgean isteach. Durcan. Andy Moran chun cinn go dtí Ruane. Iompaithe go hálainn ansan chun Graham O'Sullivan a chur de. Arís, Jason Doherty fágtha istigh agus tá sé sin buaite go hálainn ar fad! Nuair a bhí cinnireacht ag teastáil, an captaen á sholáthar. Yeah, agus foighne, a Bhrian. Is dócha sa chéad leath bhíodar ag ciceáil. róthapaidh sa dara leath, níos mó foighne á léiriú acu, imeacht ó dhuine go duine agus ní hé sin an chéad bhabhta den sórt cic san tógtha aige Diarmuid O'Connor, taobh amuigh na bróige á thiomáint trasna an trasnáin agus níl aon dabht ach go bhfuil Maigh Eo in uachtar anois. Sea, bhuel, tá. Lucht leanta Mhaigh Eo ag feitheamh leis an lá le fada go mbuafaidís Craobh Éireann i bPáirc an Chrócaigh. Déanfaidh craobh sraithe an bheart go fóill beag, cé nach é an chloch is mó ar a bpaidrín. Ionadaí ag téargáil do Chiarraí thíos fúinn, Paul Geaney. Tommy Walsh, b'fhéidir gurb é siúd a thiocfadh, cá bhfios. Fastalaí James O'Donoghue agus tá san curtha ar dheis aige. N'fheadar an mbraitheann tú i do chnámha é, a Aodáin, go mb'fhéidir gurb é seo lá Mhaigh Eo,? B'fhéidir é, b'fhéidir é. De ghnáth bheadh an ceann san amach thairis an trasnán, James O'Donoghue, é chomh cruinn de ghnáth ar a chiotóg, cuma beagáinín buartha ansan ar Peter Keane. Agus mar a dúraís, Paul Geaney ag teacht isteach, Tommy Walsh chun a cheart a thabhairt do. An-mhaith tús an chluiche. B'fhéidir gur imigh sé as beagáinín. B'é tábhachtach do Chiarraí Tommy Walsh a bheith thar n-ais don chraobh ach Paul Geaney ag teacht isteach. Seo an bhaist. Tá na piardaí móra á dtabhairt isteach in am an ghátair. Droch-cheann na seithe sin aige Hennelly. Tógfaidh ar Jack Barry, tionchar Jack Barry leis an méadú ar an gcluiche. Seo chugainn anois Geaney. D'fhéadfadh cosantóir a mhealladh ach tá Harrison ag tonadh chun seachas a léimt isteach. A bheart déanta aige.
An-chosaint ansan ó Harrison. Níor chuir sé a lámh isteach. Bhí Paul Geaney ag fanacht leis bogadh b'fhéidir ar dheis nó ar chlé, rud nár dhein sé agus sa deireadh thug sé an iomarca as an gcaid. An-chothrom maidir le ciceanna saora géillte. Seo chun Lee Keegan. Bhí scairt gur Jack Barry ag feabhsú toradh ann chomh maith, cé go mbéarfar amuigh an tsoathair mura mbeidh sé cúramach. Ó Sé. Bearna bainte amach aige. Keegan. Arís tá Andy Moran ina aonar istigh. Agus ní dócha gur ceann ard a chuirfear isteach ina threo san ach má bhíonn spás ón dá thaobh do. Ceann íseal a roghnódh é. Sin ceann nach bhfuil ard. Léite go maith aige Foley ach tá sé buailte aige a cearr anois Andy Moran. Faighte thar n-ais ag an ógánach. Coiscéim deas leataobh. Anois mar sin a féidir ceann a chimeád. Gan aon fhead ó Fhergal Kelly ach tá fead agus liúirigh ón slua.
Sea, ba dheas liom é a fheiscint arís. Níl aon dabht ach go raibh sé istigh sa chearnóg nuair a cuireadh lámh leis. Níl fhios agam. Níl fhios agam a Bhrian chun an fhírinne a rá. An-imirt ó Foley roimis san? Beidh athimirt again idir an dá linn Séamus Ó Sé. Anois mar sin, caithfidh Maigh Eo an taisce a dhéanamh leis an seilbh anseo agus tá sé buailte! Tá na cuaillí sin buailte dhá bhabhta ar a laghad sa pheil, dhá bhabhta nó trí sna camáin agus rudaí beaga i gcluichí móra. Bíonn siad cinniúnach agus beidh díomá ceart ar Mhaigh Eo nár tugadh cic éirice, gur tháinig an cuaille idir iad agus pointe. Mark Griffin, droch-cheann aige siúd. Tá greim docht ag Maigh Eo ar sheilbh sa chluiche seo. McLaughlin, seo fear maith anois, de ghnáth. Fós ann ina bheathaigh, ardaithe aige Boland agus tá Durcan istigh agus tá sé stracaithe chun talún ach tharla san lasmuigh den chearnóg. Ní, bhuel, an bhfuil sé a rá gur cic éirice é seo, cic saor? Bhí sé taobh amuigh, a Bhriain. Níl aon dabht ach go raibh calaois ann. Beidh, címid, cárta Peter Crowley.
Tá Ciarraí i dtrioblóid. Tá siad i dtrioblóid agus fiú amháin nuair atá siad ag teacht amach, an méid brú atá á gcur orthu, tá na caideanna amach ar strae. Maigh Eo ag léiriú a gcumais anois le deich nóimeataí anuas agus is dócha, a Bhriain, ar shlí comhscór, tá an t-ádh le Ciarraí. Anois, is é seo ceann head on. Címid ansan James Carr, Peter Crowley. Nuair a bhí sé ar an dtalamh, an raibh saorchic? Ní dóigh liomsa, is dóigh liom an cinneadh ceart, a Bhriain, ní raibh mórán i gceist ansan. Bíodh san mar atá, tá cárta buí aige siúd ach tá na foirne ar chomhscór anso. Agus an dream óg aige Ciarraí, cé go bhfuil cuid díobh bainte amach anois mar sin, tá triail orthu. Tá taithí acu ar bhuachtaint cluichí ceannais i bPáirc an Chrócaigh ach tá Aidan O'Shea agus Ruane agus tá greim acu ar lár na páirce, Donie Vaughan agus an séú fear déag aige Maigh Eo, sin é an slua gan dabht. Déanta go deas aige Diarmuid O'Connor, beidh an slua glórach tá siad gafa chun tosaigh. An tarna pointe in achar roinnt neomataí ag Diarmuid O'Connor. Sea agus sin é an cúis go bhfuil sé mar chaptaen, ag léiriú a chinnireacht ansan. Ach Aidan Ó Sé le deich nóimeataí anuas arís ansan, a fhisiciúlacht, an neart atá aige timpeall lár an ghoirt agus é ag cruthú fadhbanna do Chiarraí. Tá an báideoir ag cruthú fadhbanna do Paul Murphy, an réiteoir tar éis cic saor a thabhairt dó. Ach tá Ciarraí agus uisce á thógaint ar bord acu ar fuaid na páirce. Ionadaí ag teacht isteach, Colm Boyle. Cuirfidh sé seo piobar breise fé Mhaigh Eo, bí siúrálta de san. Bhfuil an teacht abhaile iontu. Dhá neomat déag le dhul go ceann scríbe. Iad sa bhfásach le fada fada an lá. Tá sé beagán luath bheith ag caint b'fhéidir ar a leithéid sin. Ach i láthair na huaire, tá géarghá ag Ciarraí le greim a dh'fháilt ar chúrsaí, babhta seilbhe a chur le chéile, pasanna a bheith cruinn. Graham O'Sullivan. Gluaiseacht laistigh aige Geaney ach Jack Barry curtha fé bhrú aige McLaughlin. Arís, an chuma air ná feadair sé an bhfuil éinne istigh go bhféadfadh sé pas a chur ina threo. An modh díreach aige Crowley. Isteach anso Gavin Crowley an turas so arís, cosaint thréan Diarmuid O'Connor. Tá taispeántas á thabhairt ag an gcaptaen sa tarna leath, Andy Moran leis, gafa siar agus mar ghinearál an quarterback é fhéinig Aidan O'Shea. Seo chugainn anois é. Tá bearna bainte amach aige Boland. Tá tacaíocht ag teastáil. Curtha ar fáil aige Keegan. Ceann cruaidh buaite aige Paul Murphy ansan. Tá sé ina chogadh dearg. Yeah, sár-chosaint ón dá thaobh. Keith Higgins an babhta san. Nótálta ar fad ach ansan Paul Murphy arís. Á gcaitheamh féin ar an dtalamh agus é chomh cróga gur fear beag. Ach beidh an chéad scór eile an-chinniúnach anois is dóigh liom fhéinig. Buailte isteach anso, gearrtha amach ansan, léite go diail ag an seanfhondúir Keith Higgins. Ó sheanfhondúir amháin go dtína mhacasamhail Andy Moran, ag feitheamh a chuir crot ar imirt Mhaigh Eo. Trasna anso arís, beirt anso, Ciarraí tar éis teitheadh siar agus fachta aige Ruane. Diarmuid O'Connor, Aon phointe amháin, sin a bhfuil ann ach tá an chuma ar Mhaigh Eo go bhfuil siad lán go barra do mhuinín agus tá O'Connor tite beagán gairid. Tá dearg le Ciarraí ach a fhad is atá siad pointe chun deiridh, nó b'fhéidir dhá phointe, tá seans fós ann. Deich neomat le dul anois.
Yeah, Ciarraí ag traochadh, níl aon dabht ina leith, níl éinne ag tacú anso.
Stephen O'Brien, Seo fear go bhfuil inneall agus cadhnraí maith ann. Buailte lena dheasóig aige, trasna go dtí Paul Geaney, James O'Donoghue, an bheirt a bheadh friseáilte, jab le déanamh aige Keith Higgins, Seán O'Shea anois. Slí déanta aige, bhfuil an iomarca bainte as, tá Jack Barry ar an dtaobh so. David Clifford, is fada ó bhí sé chomh ciúin i bPáirc a' Chrócaigh. Cosaint Mhaigh Eo, teann, díocasach, dícheallach, trasna anso go dtí Diarmuid O'Connor agus bhíos ag caint ar Jack Barry bheith éalaithe chun cinn. Poc isteach agus sin an-phointe agus tá a fhios aige Dia go raibh gá leis. Bhí sé sin chomh tábhachtach dúrt go mbeadh an chéad scór eile tábhachtach agus do Chiarraí a choimeád fós sa chluiche agus an-chreidiúint do Jack Barry is dócha. Lá cruaidh aige inniu ag marcáil Aidan O'Shea ach Diarmuid O'Connor ón gcumann céanna, na Gaeil, isteach go dtí a chomhpháirtí lár na páirce agus an-phointe ar a chiotóg. Sea, an bheirt lár páirce ag feidhmiú go maith istigh, Evan Regan in ionad James Carr. Bhí Carr ar fheabhas agus i ndáiríre sé siúd a bhí i gceann an tslua san aiséirí do Mhaigh Eo sa chéad deich nóimeat nó cúig nóimeat déag sa tarna leath. Anois mar sin, beidh toradh inniu againn. Diarmuid O'Connor, an taithí a bheadh aige formhór do leaideanna Mhaigh Eo i bPáirc a' Chrócaigh, b'fhéidir go seasfadh sé fós leotha. óige Chiarraí, cé go bhfuil roinnt dos na seanleaideanna tagtha isteach anois, ach cluiche idir dhá cheann na meá. Dó a hocht aige Ciarraí, haon a haon déag aige Maigh Eo agus sámhnas beag sa chomhrac i láthair na huaire. Diarmuid O'Connor. Arís níl aon deabhadh isteach ar Mark Griffin. Aidan O'Shea, Beirt nó triúr meallta aige. An-dheacair an pheil a bhaint do Andy Moran anois. Ábhar spáis anso, tá beirt in éineacht. Duine acu is ea Harrison. Lee Keegan ina theannta. Bhí gá le cosaint aige agus dhein Stephen O'Brien an bheart an turas san. Isteach anso agus bhí Chris Barrett ina staic. Níorbh amhlaidh d'imreoir Chiarraí ansan. Malartú seilbhe. David Clifford. Truslóga fada aige siúd. Buailte os cionn Paddy Durcan chomh fada le James O'Donoghue aige. Chomh sleamhain le heascú an fear so. Ní theastódh ó éinne léimt isteach anso. Harrison, brú curtha aige agus iachall curtha ar Chiarraí dul siar. Jack Barry teacht aríst. Beidh aon bhotún anois cinniúnach agus é de dhánaíocht i Graham O'Sullivan tabhairt fé scór agus an-ghabháil ar fad aige Hennelly ansan. Yeah, Hennelly ag imirt go maith inniu, caithfidh mé a rá, ach na cúlaithe ón dá thaobh, a Bhriain, an-chosaint ansan aige Seán O'Shea níos luaithe roimis Chris Barrett amach ach Maigh Eo chomh maith nuair atá siad i mbun cosanta. Go diail ar fad, go diail ar fad.
Bhuel, an-chothrom ar fad mar chomhrac. An chuid is fearr den imirt nó den tseilbh ach go háirithe aige Maigh Eo sa tarna leath. ach tá siad cothrom, an féidir leo ábhar scóranna eile a chnuasach roim dheireadh na himeartha anso? Trasna go dtí Ruane, a chúl san i ndáiríre, an scór tábhachtach sa tarna leath dhóibh. Durcan, leathchuimhneamh aige ar scaoileadh fé. Fachta aige Moran. Peter Crowley, ana dheacair aon spás a dh'fháilt ó Peter Crowley. Well, is geall le cluiche fichille é seo. Keegan an turas so, anois Durcan. Bhí leathchuimhneamh aige níos túisce Titfidh san gairid agus tá deis anso! Diarmuid O'Connor! An chéad bhotún aige Shane Ryan b'fhéidir tráthnóna? Cúl eile do Mhaigh Eo! Yeah agus sé seo an fear sa dara leath go háirithe tá sé ag déanamh an diabhal ar fad. Bhí leathbhlocáil is dóigh liom fhéinig an babhta san, rud a chuir Shane Ryan dá bhuille beagáinín. Címid anso é. Ní raibh ná é ach nuair a chuir sé isteach. Botún é sin ó Shane Ryan. Caithfidh tú, má thánn tú chun teacht, caithfidh tú dorn a chur leis. Ach creidiúint do Diarmuid O'Connor, an-chróga agus an-chríoch ar fad agus é tuillte ag Maigh Eo. Coimhlint iontach anois ar Pháirc a' Chrócaigh againn, Sraith Peile Allianz le buachtaint, Maigh Eo agus iad ag teacht go rábach anois. Tá an tarna leath, b'fhéidir go mbeidh an leath an 40 neomat nó an 35 neomat peile is fearr imeartha, go dtí seo i mbliana acu. Taithí aige Moran ag lorg cic saor chomh maith. Paul Murphy curtha fé bhrú aige ach tá an cic saor braite.
Yeah ach luas craoibhe anso a Bhriain. Níl an bhearna chomh mór a thuilleadh idir cluichí sraithe agus cluichí craoibhe agus tá sé sin le fiscint on luas diamhair ach fir ag traochadh beagáinín. Sin an cúis go bhfuil Gavin O'Brien ag teacht isteach. Ní raibh aon droch chluiche ag Gavin Crowley ach cosa friseáilte anois agus cúig nóimeataí le imeacht. Ní raibh ná é aige Gavin Crowley haon a haon, Diarmuid O'Connor, abair Níl an fear so ró-chríonna, shamhlófá go bhfuil sé ann le fada an lá, ach lucht leanta Mhaigh Eo anois a' déanamh a gcion féin ar son na cúise. Ach an mbeidh siad a' ceiliúradh fé cheann deich neomat nó mar sin? Neosfaidh an aimsir. Ach tá daoine anso ar a mbarraicíní ag tnúth go mb'fhéidir gurb é seo an lá. Cic saor buaite aige Ciarraí. Tá siad báide chun deiridh. Ach i ndáiríre, Maigh Eo tar éis Clifford, Seán O'Shea, fiú James O'Donoghue, a chiúiniú. Fan an tráthnóna anso. Nach bhfuil aon smacht déanach fágtha iontu, b'fhéidir. Is cúlaithe den scoth iad a Bhriain, leithéidí Chris Barrett, Harrison, Higgins, Durcan, Keegan, Vaughan. Tá Boyle istigh anois. Cosantóirí den scoth, rud atá léirithe acu, ach is dócha is sna tosaithe is mó a bhí cabhair ag teastáil. Níl Cillian O'Connor ag imirt inniu, ach tá deartháir Diarmuid, nótálta ar fad agus fear eile anois tagtha isteach, Ciarán Treacy, dóibh. Sea, díreach.
Mar sin, Evan Regan leis tugtha isteach agus trí nóimeat anois agus pé méid a cuirfear leis, níl siad i bhfad uaidh Maigh Eo. Staitisticí ar dalladh, má theastaíonn uait é, deich gcluiche ceannais i bPáirc an Chrócaigh caillte acu ó 2001, seacht gcinn de chluichí ceannais agus trí cinn de chluichí ceannais sraithe. B'fhéidir gur port eile a bheadh tráthnóna. Seo chugainn Lee Keegan. Tá na fir le taithí ar an bpáirc anois acu chun na neomataí deireanacha a mheilt agus is scil ann féin é sin i gcluiche an lae inniu, gan dabht. Seo chugainn Boyle. Trasna anso go dtí Durcan agus pas trasna aige siúd i dtreo Moran ach tá sé gearrtha amach go deas ansan aige Peter Crowley.
Ana chróga ó Crowley an babhta san, a Bhriain. Bhí sé ag teacht trasna ar Andy Moran gan dabht. Fear láidir fisiciúil ach choimeád sé a shúil ar an gcaid agus tá sé chomh tábhachtach do Chiarraí anois gluaiseacht chun cinn, a bheith cróga, gan a bheith suite siar rómhór. Má chailleann tú b'fhearr dhuit cailliúint le cúig phointe seachas trí phointe nó dhá phointe. Caithfidh siad fir a chaitheamh chun cinn. Ní dóigh liom go mbeidh siad, go mbeidh aon leisce orthu dul chun cinn ach tá Maigh Eo ag déanamh a ndíchill chun a chinntiú ná raghaidh siad chun cinn rófhada nó róthapaidh ach seo chugainn Seán Ó Sé anois. Moran, ana pheil imeartha ag an bhfear so. O'Donoghue. Arís, isteach leis siúd, greamaithe cruaidh tapaidh. Diarmuid O'Connor. Buaite fé bhrú aige. N'fheadar ab é sin a bhí i gceist Paul Geaney? An liathróid ag preabadh timpeall na háite buaite aige Jason Foley. Iarracht ar phointe anso agus tá sé sin, an bhfuil curtha thairis an dtrasnán, tá go deimhin fhéin aige Paul Geaney. Yeah, san ana thábhachtach arís. Ach an caid ard san isteach ó Diarmuid O'Connor, sin é a chruthaigh an deis agus is dócha caithfidh Ciarraí dul sa tseans beagáinín anois. Agus an alt san arís, a Bhriain, James O'Donoghue. Sin é a bhíonn ag cur isteach air. Bhuel, an fear bocht so, bíonn a ghuala leis ag cur, bhuel, bhí tamall de bhlianta ó shin ach Maigh Eo anois, Brendan Harrison, amach go dtí Lee Keegan. Fós Maigh Eo, tá sé sa bhfuil acu a bheith ionsaitheach. agus déarfadh daoine anois go gceart dóibh aon ní a dhéanamh ach a bheith ró-uaillmhianach. Buailte isteach anso agus déanta ar fheabhas ar fad aige Shane Ryan. An-ghaisce mar chúl báire agus tosaí sa mhullach ort.
Yeah. Taithí aige Shane Ryan, is dócha. Imríonn sé mar lántosaí dá chumann an Ráth Mhór agus é an-mhaith san aer. Seo chun Griffin anois do Chiarraí. Aidan O'Shea a d'iarraidh é siúd a chur dá bhuille. Agus é leagtha chun talún ag Aidan O'Shea. Tá ar chárta buí anois mar sin. Cor déanach anso. Tá an t-aicsean á dhéanamh ag Fergal Kelly agus tá deireadh déanta ag Aidan O'Shea. Tá sé dian air, is dóigh liom go dhein sé rud amaideach b'fhéidir, ach tá an fear seo tar éis gaisce a dhéanamh le roinnt cluichí do Mhaigh Eo. Yeah, sárchluiche imeartha ag Aidan O'Shea. Bhí sé sin amaideach is dócha ar shlí mar címid anso.
Ar aghaidh leis an gcluiche agus Ciarraí ar an ionsaí. An rás isteach i dtreo an chúil. Sáraithe acu! Bhuel, tá sé ceaptha, ceansaithe aige Colm Boyle. Rob Hennelly. Dhein sé botún i bPáirc an Chrócaigh dhá bhliain ó shin. Tá sé tar éis é a chúiteamh le Maigh Eo ansan. Yeah, agus ana-thógtha leis. Ana-fheachtas. Bhí sé go diail ar fad i gcoinne Bhleá Cliath nuair nach raibh éinne eile ag imirt go maith dóibh ach ansan, an sábháil. Thá a fhios aige Clifford gur cheart go mbeadh ramsach bainte as an líontán ach sin sábháil den scoth agus an-chreidiúint do Colm Boyle a bhí istigh chun tacú leis. Aodáin, Déan do mhachnamh ar laoch na himeartha, tá sé deacair éinne a bhaint amach, tá Maigh Eo tar éis taispeántas den scoth a thabhairt, lán de phaisean, lán de dhíograis. lán de mhuinín sa tarna leath seo. Níl sé thart go fóill, ach maithfidh muintir Chiarraí dhom é. Tá an saol Fódhlach in Éirinn, seachas cleas Chiarraí, ag feitheamh nó go mbuafaidh Maigh Eo rud éiginteach. Fergal Boland, ceann ard eile. Anois Diarmuid O'Connor. Tá sé fé bhrú anso. Tógtha aige Shane Ryan. Déanta ar fheabhas aige, seachas b'fhéidir an cúl. Is ar éigean athá aon bhotún déanta tráthnóna ag an bhfear so.
Yeah, aontaím leat, a Bhriain, agus tá sé ag foghlaim. Ní, níl sé ag imirt seachtain i ndiaidh seachtaine sa bháide, ní imríonn sé dá chumann ann, so tá cluiche maith imeartha aige. Anois nóimeat agus 40 second isna cheithre nóimeataí am cúitimh gortaithe ag rás chun cinn tá Mark Griffin. Lasmuigh den lína 5 mhéadar is 40. cheart. An mbeidh Ciarraí sásta dul le pointí an mbeidh siad a d'iarraidh cúl a dh'oibriú? Brú curtha ar Sheán O'Shea. Seo chugainn anois seans acu David Clifford. Tá sé siúd sásta cúilín a thógaint agus an bhearna iata go ceann aige. Dhá nóimeat fós acu, a Bhriain, agus caithfidh siad brú suas anois, rud atá siad ag déanamh. Níl ach fear amháin thiar acu, Jason Foley, ach an-chreidiúint, bhí, dhein sé nótálta ansan.
Clifford. Anois an chic is tábhachtaí, an chic amach is tábhachtaí tráthnóna. Gach éinne ó Chiarraí agus fear á fhaire aige. Caithfidh Hennelly déarfainn dul fada. Aidan O'Shea ar an dtaobhlíne. In airde leotha. Briseadh tábhachtach buaite aige Diarmuid O'Connor. Seolta isteach go dtí Andy Moran. Buaite aige Moran. Agus seo ceann tábhachtach, is tá fear laistigh. An é seo an dlaoi mullaigh do Mhaigh Eo, Ciarán Treacy! Fear ná fuil aon aithne fud fad na tíre air ach do choinnibh sé an ceann agus tá an t-aicsean déanta. Sárchríoch aige Treacy ach d'eascair sé sin ar fad ón chic amach. Bhuaigh an fear sin arís, Diarmuid O'Connor, an briseadh. Caid deas isteach agus ana-chríoch aige Treacy agus. Ní deas é seo a fheiscint anois, frustrachas is dócha ar imreoirí Chiarraí ach Seán O'Shea agus Keegan. Ní hé, n'fheadar ab é Keegan a shamhlaigh é ach Paddy Durcan. Durcan. Agus tá, tá liútar léatar ceart anois ann agus n'fheadar an ar, bhuel ar Chiarraíoch an frustrachas gan dabht ach, bhuel, seo rud atá feiscithe againn ag deireadh cluichí. anseo i bPáirc an Chrócaigh le tamall de bhlianta. Harrison i lár an aonaigh chomh maith. Ach an bhfuilimid ar thairseach na staire anseo? Is fada an t-achar é aige Maigh Eo ar, sa bhfásach. Is mó cluiche ceannais caillte aige James Horan mar bhainisteoir anseo aiges na himreoirí ar pháirc na himeartha. Ach an bhfuil an lá tagtha, a Aodáin? Agus an slí inar chríochnaigh Treacy é sin, bheifeá tógtha leis. Agus is dócha ó thús go deireadh a bheifeá den tuairim go bhfuil sé tuillte ag Maigh Eo. Is dócha nuair a fhéachann tú siar ar an bhfeachtas a bhí acu, drochthaispeántais i gcoinne Bhleá Cliath agus an Ghaillimh ach, Bhuel, Diarmuid O'Connor, a chárta buí, tá sé siúd leis, curtha den bpáirc mar sin an tarna cárta buí. Beirt ó lár na páirce curtha amach ag an réiteoir ach tá atmaisféar dochreidte i bPáirc an Chrócaigh i láthair na huaire. Agus beidh sé níos fearr fós. An bhfanfaidh an slua sa tseastán? Sin ceist eile gan dabht. Agus, bhuel, Shane Ryan, ní mór ná go mbeidh a chuma ansan air. Agus tá na ceithre neomataí caite, James Horan ar an dtaobhlíne, an fheadóg dheiridh an bhfuil séidte, tá an deireadh tagtha leis an ngorta. Tá Maigh Eo tar eis an tsraith a bhuachtaint don tarna babhta déag. Agus do dheineadar go h-iúntach ar fad é sa tarna leath le taispeántas a bhí dochreidte i ndáiríre, a Aodáin. Do vóta fhéin agus tá Diarmuid O'Connor roghnaithe agat mar laoch. Nuair a bhí sé ag teastáil an chinnireacht thug sé an cinnireacht san. Sin é an chúis atá sé ina chaptaen, a Bhriain. An dá phointe a d'aimsigh sé, bhí sé cróga, bhí sé cruinn agus gan dabht an báide chomh maith lena dhorn. Ach ní bheidh Ciarraí ró bhuartha cé gur chaill siad é seo. Foghlaimeoidh siad uaidh. Tá's aige Peter Keane babhtaí is fearr cic sa tóin, ach é tuillte go maith aige Maigh Eo, bhí sé ag teacht a Bhriain. Bhí foireann an-foireann maith seo ag Maigh Eo anois agus Cillian O'Connor fós le teacht thar n-ais agus an bua tuillte acu.
Bhuel, beidh na deora le cuid díobh seo tráthnóna agus beidh siad déanach ag teacht abhaile má thánn tú ag feitheamh leo seo. Is dóigh liom go mbeidh moill orthu ag teacht abhaile tráthnóna. clab go cluais ar lucht leanta Mhaigh Eo agus ar na himreoirí agus an rud is mó a shásódh James Horan, bhíodar chun deiridh ag leath ama, chuireadar chun oibre agus an taispeántas san sa tarna leath, ba dheacair é a lochtú. Ba dheacair é a lochtú, is dócha. D'athraíodar an stíl beagáinín, bhíodar níos ionsaithí ar shlí sa dara